Klaus Chilima do to Dr. Lazarus Chakwera to an extent that he should hate him in life and in death. ndikuwafunsa chakwera kuti muwuze mtundu wa malawi kuti dr saulos klaus chilima adakulakwirani chani kuti mudane nawo mu moyo komanso mudane nawo pa imfa Munamunyoza munthu ali moyo, lero mukumnyozabe a, a, a, ali, a, ali m'manda. Anthu anakupemphani kuti tikufuna ku Chikangawa pamene panagwera ndege paja tizikazalapo maluwa, simukuyankha. Pamene lero apo pa area 18 ku pali chipilala cha Kamuzu, nchifukwa chani mukufuna inuyo Malawi Congress Party anthu azinkumbukira Kamuzu pamene Saulos Klaus Chilima mwamuyiwala? Where are you getting all this energy? Ti- Tinene pano kuti dzikoli ndi la tonse and dzikoli ndi la democracy and musamalote zoti tibwereranso ku ulamuliro woti anthu azinjenjemera palibe amene a- sakufuna kufunsidwa mafunso atule pansi udindo because the constitution is clear having said so ndithokoze malawi human rights commission chimene tikufuna pano ndi independent and credible commission of inquiry ndikuziwa kuti ma- mabungwe ena abwino koma anthu ake mwalandira ndalama za magazi Ndalama zomwe mukazibweze. Tiyeni tigwire ntchito tiwakakamize a Chakwera kunena kuti masiku 14 akubwerawa pakukhale commission of inquiry. Kuli mabungwe ngati CCJP mumakonda kukamba za chilungamo. Kodi report losakamba kuti ndege inagwa chani ndi chilungamo chimenecho? Tiyeni tizuke. Kuli public affairs committee bungwe la azibusa limasogozedwa ndi Monsignor Patrick Thawale. Kodi mwakhala chete chifukwa ndi mbusa nzanu akupanga zimenezi? Are we being fair? No, no, no, no, no. Uh, Public Affairs Committee, muzuke, you should join us. mujoine malawi human rights commission malawians deserve respect ife zimene akupanga achakwera ndikutitola ife constitution ilipo kunena kuti mphamvu izi tinangowabwereka tinawabwereka powavotera ndiye lero he has gone to an extent kuti he wants to dictate what should be talking about what should be discussing lero anthu akumangidwa chifukwa chongopanga forward in this day and era of technology munthu kungopanga forward text akumangidwa no no no no no akuluakulu nthawi yakwana tiyeni tigwirane manja so ndikhoza kumangopitirira kumangoyankhula koma ndikufuna ndinene pano kuti masiku 14 akatha kukhale zionesero za dziko lonse akunsanje mupanga komweko akuchikwawa komweko kuchitipa komweko uh, tikakamize achakwera akhazikise commission of inquiry nkhani iyi ndanena kale kuti ena anditsina khutu dzulo kunena kuti magazi anthu 9 kutayikira padothi pa nthaka ya malawi ndi tsoka la dziko ndiye tiyeni tipulumuse dziko tiyeni tilitsuke dziko tifuse chinachitika ndi chani kuti mizimu ya anthu 9 ija iwuse mumtendere ngati mizimu ija siwusa mumtendere ngati dziko tili patsoka nkoyamba kuchitika nkhani ngati imeneja Ndiye lero pasabwere wina kuti azichuluka zochita ndipo by the way a Chakwera si president woyamba wa Malawi sakhalanso president womaliza ndiyeno zomafuna ngati kuti iwowo ndi the last good thing to happen in Malawi zithe this is a democracy aliyense ali pansi pa lamulo aliyense ngofanana aliyense amavota koma tonse pamodzi tilemekeze constitution iyi ndi imene ili patsogolo Aaa ndikhoza kumangoyankhula koma chifukwa chokuti ee nkhani iyi ikumapatsa chifundo kwambiri chifukwa choti ee kukhala ngati kuti chibwana chikuchuluka nde a Malawi nonse amene mukundimva ulendo uja tanyamuka lero taika gear 2 lero taika gear 2 ngati satiyankha mu masiku 14 akubwerawa nkhani yake ndi zionesero basi. Palibenso kuchitira mwina aah ngati akwanisa eeh chabwino ndilekere pomwepo aah.